iwe na-ewe m obi adịghị m mma arịrị na-egbu m arịrị na-egbu m ka njụkwa m ajụjụ nke chukwu nyere anyị ọ nọ ebee ka njụdị na m ajụjụ onye ja-asa mụ sakwa anya ọ nọ ebee e nyere ndị yoruba igboho pa natarue chee igboho nche gbaa ya okirikiri chee nke chukwu nyere nekwue dokubo dokubo bịara ka ọkụ egbe tretinye ndị igbo ọ bụ nke chukwu nyeru be ba wee gbaa dokubo okirikiri protektie nke chukwu nyeru be ndị igbo be anyị anyị wee buru nwanne anyị wee nye n'aka ndị ilo anyị e wee jide nwanne anyị jichie nwanne anyị akpụrụ ya pụta kọtụ tata ekpee ihe ọzọ akpụrụ ya pụta echi ekwuwe ihe ọzọ akpụrụ ya pụta nwanne echi ekwuwe ihe ọzọ ndị igbo ka njụa mụ ụnụ ajụjụ nke chukwu nyere anyị ọ nọ ebee o maazị nnamdị kanu arịrị egbue m ọ nọ ebee nezie ibe ndị fulani na-eme anyị ụnyaa gara aga ndị fulani batakwara ọka wee bịa gbuo egbu egbu na ọ wụrụ okwu maazị nnamdị kanu bidoro kwube ọbịa niile nọ n'ala igbo be anyị ọbịa niile nọ n'ala biafra mba anyị ọ wụrụ na nke ndị fulani fulani gbuo mmadụ na be anyị ọ naghị abụ nnukwu okwu a bakwuo n'ime ọbịa jide ndị fulani iweta ebe a na-epe etibe akpụrụ ba kpụye n'aka ndị polisi ọrụ ewe ndị echikọla abịa akpụrụkwa ndị ejidere ndị na-eme anyị iwa kpụnakwa ya obodo ndị awụsa echerụkwa ibi echi nke chukwu nyere anyị ọ nọ ebee prịzịn nya ka a kpụrụ kpọchie ma ndị igwe onweghị ndị kwuru okwu ụfọdụ ndị igwe nakuchazo jee n'ala igbo be anyị ebe ọ bụla ị batara n'ala igbo be anyị tata ọgba aghara igwe dị n'ime ya maka na ba amazi na ejere jiri prịzịn kpọchie ya igbo ejide nwa chineke nyeru be kee ya gbudobe ịjụọ ndị awụsa ba sị gị na ọ bụ ndị igbo ji nwanne be ịjụọ ndị yoruba ba sị gị na ọ bụ ndị igbo ji nwanne be ụnụ echedi na okwu nwa ba na-agwa anyị na ọ bụ asị igbo ejide onye amụma chineke nyere be kee ya gbudobe igbo ejide nwa chineke nyere anyị kee ya gbudobe nezienụ ndị sinetọs anyị nwere n'ala igbo be anyị fa niile na-achụgharị tinubu n'ike maka sekọnd tenọ ya wuzie na onye ọbụla nwala anwa hapụrụ agụ ngwuru biye jewalụ agụ enocha ihe o dobere n'ụlọ pa chedo na ndị fulani agbawa anyị okirikiri na-ejizibe anyị eme ibe sọrọ ba anyị wuru ohu n'obodo ndị mụrụ anyị aka ọ bụ na soro jide maazị nnamdị kanu malụ na iji ebube chukwu nyere anyị ka m gwakwa ndị senetọs ndị niile ndị jere ịnọchite anya anyị na abuja

ka e gbuchaa Igbo Chief Eziokwu so bụ gị na nwa nke be gị mbụ unu kwasị bụ ejebi nwa afọ Mbaise. unu na-eme anyị echeta ebe a Ndewo.